Salamu aleykum bi an bɛna an ka sokɔnɔna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna daminɛ ni tabali sanfɛ labɛnni avant ne ka taa n ka tobili ni n ka baara tɔw kɛ ne b'a eseye toujours ka sokɔnɔna minɛnw labɛn ni fɔlɔ o bɛ n hakilina tigɛ baara tɔw la n ka tabali labɛn walima n'i y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ dumuni kɛ duguma fana na i b'i ka nappe fɛnsɛ dugumala la ayiwa ka tasaw bɛɛ lajɛlen bila ka sɔrɔ ka tigɛ ci tɔw la aw ɲɛ tɛ n bɛ sɔrɔ ka na ji fiyɛ n ka yɔrɔw la ka yɔrɔ bɛɛ suma ja o wagati kɔnɔna na nin ye kunnafoni ye ka da kulu kan nin ye tɔn de ye min dabɔlen don muso jagokɛlaw kama ani muso minnu bɛ u bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni caman nɔfɛ i bɛ se ka nimɔrɔ in kɔri a dabɔlen don muso kama nka balimakɛ fana bɛ se ka don a la. Ale wari bɛ taa ta miliyɔn fila ni waa kɛmɛ ka taa bila fo miliyɔn tan ɲɔgɔnna na. Ayiwa, o fɔlen kɔfɛ aw ye, aw bɛ se ka nimɔrɔw la kelen kɔri walasa ka kunnafoni caman caman sɔrɔ a ko la. An ye sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka bila ka ko ye labɛn. Sɔgɔmada ne y'a deside k'an yɛrɛ ka buru dilan ni alikama ye kɔni n'o ye pɛn kɔnplɛ ye an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ farini in filɛ nin ye a man ɲi an ma kosɛbɛ dɛ o de la alikama gɛnɛgɛnɛ o ka ɲi an ma kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan n'a bɛ f'o ma ko pɛn kɔnplɛ an bɛ alikama ta an b'a fiyɛ ka sɔrɔ ka taa a si ale tɛ ko ka sɔrɔ ka taa si dɛ i b'a fiyɛ ka sɔrɔ ka taa si o kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ ka na kɛfɛnw k'a la Fununan kuyɛriba ɲɛ filanin k'a la ka kɔgɔ dɔ k'a la, foromazi den fila ani beurre fana, o kuyɛriba ɲɛ kelen ɲɔgɔn na, n y'o kɛ a la. O y'a kɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ye dɛ. N ye fununan caya walasa k'a funu joona de. N bɛ sɔrɔ ka na ji k'a la, ji 50 mililitres ɲɔgɔn na, n y'o de fara n ta in kan. An bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka n'a tɔn ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛ. An yɛrɛ b'a kalama cogo min na, buuru de don. Ale kɔni, an b'a petiri kosɛbɛ. an b'a don ɲɔgɔn na an b'a gosi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de f'a ka taa ɲɔgɔn minɛ wagati min na ka ɲɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko i ka ji fana cayara i bolo i bɛ se ka farini dɔ fara a kan walasa a ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka ɲɛ aw ɲɛ tɛ n'an ka buru petirila ka ɲɛ an bɛ sɔrɔ k'a datugu k'a to a ka funu miniti mugan mugan duuru ɲɔgɔn na komi ne ye n ka fununan in caya a fununi ka teli kosɛbɛ an b'a datugu o la k'a bila kɛrɛfɛ Aw ɲɛ tɛ an ka buru fununa sisan nɔ ka ɲɛ nka mun kɛlen don ka kuran tigɛ anw na koyi mɛ an tɛna an ka baara dabila o kama an bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka buru funulen ta k'a bɔ ɲɔgɔn na n bɛna n'a ci jiko naani o bɛ bɛn buru naani de ma n'a y'i ja i bɛ se k'a caya ka tɛmɛ o fana kan a bɛ depan i mago ɲɛ de b'i ye Komi n y'a fɔ aw ye cogo min na buru kɔnplɛ o ka ɲi a ma koyi wa n'i yɛrɛ y'a dilan so n'a bɛ gu dɔ di i ka buru ma ee o ka di koyi kuma ni kuma kɔni n bɛ to ka nin kɛ n bɛ sɔrɔ ka na farini ta ka étaler ka sɔrɔ ka na n ka buru ta k'a kurukuru nin cogoya in na aw yɛrɛ ɲɛ tɛ video in bɛ kuma n'a yɛrɛ nin ye buru kuru cogoya dɔ ye N b'a bɛɛ kɛ tantɔ nin cogoya kelen in na buru kɔni ale bɛ dilan furu de la an ye bɛɛ kɛ ka furu bila a kɔnɔ ka kalaya o wagati kɔnɔna la an bɛ na an ka buru ta k'a bila an ka pilaki kɔnɔna la n'o bɛ don furu kɔnɔna la n bɛ sɔrɔ ka a to yen nɔ a ka funu miniti tan miniti tan ni duuru ɲɔgɔn na a to ka funu ka tasuma datugu ni fɛn dɔ ye n'a fununa ka ɲɛ n bɛ sɔrɔ sisan ka na an ka muru ta ka nin ci ci ka fasini bɔ a la a bɛ depan e fɛ ka fasini bɔ i ka buru la aw ɲɛ tɛ nin bɛɛ y'a kɛ cogoyanin dɔ ye N bɛ sɔrɔ ka n'a don furu la miniti mugan miniti mugan ni duuru ɲɔgɔn na fo ka taa an ka buru dore ka ɲɛ cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ tɛ an ka buru la hmm. a kalaman kalamani e eh, nin ka di ne ka mɔgɔw ye sa aw ɲɛ tɛ nka buru kɔgɔ tɛ caya dɛ ni n ka kɔgɔ cayara dɔɔnin nka kana i ka buru kɔgɔ caya i n'a fɔ n ta caya cogo min na dɛ hmm. an ka buru bɛɛ kɛra ka ɲɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka baara tɔw ye Lipton min y'o labɛn sisan nɔ nanaye dɔ n'o sananko k'o jɛ n bɛn'o kɛ n ka barada kɔnɔ ani etoile ani cannelle n bɛn'o k'a la nin ka di kosɛbɛ dɛ nin ka di sɔgɔmada fɛ la kojugu Lipton den fila fana n bɛ sɔrɔ walima n'a ka di i bɛ se ka kinkeliba fana kɛ k'a remplacer n bɛ sɔrɔ sisan ka na jikalaman kɛ a sanfɛ k'a to yen nɔ a ka infuser ni o ye fo k'a ɲɛ an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛ an ye sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka daraka tɔ kɔnpilete ni shɛfan ye ne bɛna an ka shɛfan in kɛ sur le plat de n bɛ beurre dɔ kɛ n ka poêle kɔnɔna la ka sɔrɔ ka na n ka shɛfan ci ka kɛ a la n ma beurre in caya kojugu dɛ mɛ n'i b'a kɛ tantɔ i b'i ka tasuma bila feu doux la s'a kana poyi poyi ka k'i kan an bɛ tasuma bila feu doux yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de la a bɛ dilan o la a fɛrɛ ma fo k'a ɲɛ ka sɔrɔ i ma tuluba kɛ i ka poêle la fana sɔrɔ ka na kɔgɔnin dɔ funfun a sanfɛ poivre ayiwa an kɔni b'a to kɔni a bɛɛ ka jiran ka ɲɛ ɲɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ jaune ka kɛ jijilama ye o de ka di mɔgɔ dɔw fana ye an ye sɔrɔ ka na o de ka mugu de funfun n ka shɛfan sanfɛ ka tomati den damadɔnin tigɛ k'u kɛ ka u accompagner ayiwa an ka daraka sigira dɛ Sokɔnɔnamɔgɔw kɔntanna kosɛbɛ kosɛbɛ ni nin daraka in ye kɔkɛ yɛrɛ kɔntanna yɛrɛ de ayiwa ne sɔrɔla ka na bɛɛ ta servi a kunna o kɛlen kɔfɛ an bɛna taa tilelafanako ɲɛɲini ne ka bi tilelafana hmm, an ye maninkaw fɛ yen bi dɛ n bɛna na n ka mangari mondial min dilan ka kɛ n ka tigɛdɛgɛ la ni k'i ka tigɛdɛgɛ la kɔni a bɛ diya i ye diyagoya

n bɛn'o ta k'o bila minɛn dɔ kɔnɔna la ka sɔrɔ ka na n ka nafɛn kɛnɛw k'a la sisan avant que ne ka tobili daminɛ ne bɛ n ka nafɛn bɛɛ nettoyer k'a bila n bolo kɔrɔ n b'a bɛɛ labɛn comme ça n bɛ teliya n ka baara fɛ poivron ɲamaku ni laurier tantɔ n b'o fana sananko k'olu bɛɛ jɛ k'olu kɛ n ka kolon kɔnɔna la n ka forontobanin fana ye n bɛn'o den fila kɛ a la foronto kɔni n'a ka di i ye a ka farin kosɛbɛ i bɛ se ka dɔ fara i ka foronto hakɛya kan ani jabakurunin fila n bɛ sɔrɔ ka n'o fara a kan ka nin susu ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n ko nin mélange i ka dumuni na n ko kabako ye don sa ne nin tora ka nɛgɛ tilelafanaw la kɔni ya e dudenw b'o ɲininkali ko mama i ka nin secret ye jumɛn de ye bi an ye sɔrɔ ka na n ka episiw kɛ a la ka n'o susu ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛ An b'o fana ta sisan nɔ k'o bila kɛrɛfɛ kɔmi n y'a fɔ aw ye cogo min na ne bɛ n ka nin fɛnmisɛnw bɛɛ labɛn ka a bila yen nɔ comme ça n bɛ sɔrɔ ka n ka daga sigi n cɛ i bɛ se ka to ka nin caman yɛrɛ kɛ ka bila i bolo kɔrɔ a b'i teliya i ka baara la nin ye jɛgɛ wusu de ye jɛgɛ wusu dɔɔnin n b'o kɛ n ka kolon kɔnɔna na k'o susu o fana ka di kosɛbɛ kosɛbɛ tigɛdɛgɛ na nin ye je fana ye n bɛna n ka je fana ta morceau min kelen ɲɔgɔn na k'o fana si n cɛ bɛ se ka caya ka tɛmɛ hali nin yɛrɛ kan walasa a kana timiya kojugu ne ma n ta in caya ka damatɛmɛ o kɛra ka ɲɛ An bɛna an ka tigɛ la ni ka ka denkɛ ni tantɔ n ye ka ka ta ka tigɛ tigɛ ka ɲɛ to ka ɲɛ n bɛ sɔsɔ ka ka la tu la ka filɛ nin ale mɔ man dɛ an bɛ p ka ko ka ni fɔlɔ Voilà. O bɛ dɔ fara a timiya kan. N ye n ka daga sigi tomati den naani n y'u ta k'u kɛ n ka barama kɔnɔna la, n ye tulu dɔ kɛ n ka barama la ka sɔrɔ ka tomati naani k'a la, o b'a to tomati fara bɛ bɔ a la facilement a bɛ kɛ purée tomati de ye n bolo tantɔ, o de bɛna n ka tigɛdɛgɛ ɲɛ kosɛbɛ, ne kɔni bɛ n ka tigɛdɛgɛ dilan tantɔ de dɛ. ne bɛ n ta kɛ cogo min na n bɛ k'o de jira aw la wa n'i y'a kɛ fana tɛ nimisa fiyewu n bɛ n ka tomati ta k'a cɔnkɔ ka lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ fila n b'o fara a kan ka sɔrɔ k'a kɛ tulu la ka n'a mélanger an ka mankandi min an y'a dilan n bɛ n'o k'a la sisan na ale bɛ ja kɛ an ka dumuni na ani an ka je fana cicilen n b'olu kɛ a la k'a to yen nɔ a n'o ka jiran kosɛbɛ kɔgɔ dɔɔnin n b'o fana fara a kan n bɛ sɔrɔ k'a to yan n'u ka jiran kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛ an ka daga bɛ ka jiran n ka syɛ n'o ye n ka kami ye n y'o min jiran n bɛ na o fara a kan i ka ka bɛ bilen kosɛbɛ ka taa a fɛ nin ye n ka tigɛdɛgɛ ye n bɛ na o nɔɔni ne bɛ n ka tigɛdɛgɛ nɔɔni tantɔ de tigɛdɛgɛ ne b'a nɔɔni tantɔ de n bɛ fouet de kɛ ka sɔrɔ ka ji k'a la dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo ka taa a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ka ɲɛ. Ji litiri kelen n y'o de kɛ n ka tigɛdɛgɛ la, n kɛtɔla ka a bɔ ɲɔgɔn na. An b'a kɛ dɔɔni dɔɔni walasa a kana na kuru an bolo. O kɛlen kɔfɛ n bɛ n ka tigɛdɛgɛna sɛnsɛn de k'a kɛ n ka daga la o y'a sɔrɔ n ka daga yɛrɛ ɲɛ tɛ a bilenba don nin wagati in kɔnɔna la n bɛ sɔrɔ ka na n ka tigɛdɛgɛ sɛnsɛn ka k'a la i b'i ka tigɛdɛgɛ sɛnsɛn toujours avant k'i kɛ na la parce que n'i m'a sɛnsɛn cɛncɛn bɛ se ka k'a la buruburu bɛ se ka kɛ a la on sait jamais an t'a dilanyɔrɔ la donc tuma bɛɛ an kan k'a sɛnsɛn de sɛnsɛnni ko fila ye n'a ka ɲi i bɛ se k'o bɛɛ kɛ a la n bɛ sɔrɔ ka na n ka légumes k'a la supɔmu ni karɔti ani n ka jɛgɛ wusu min n y'o susu ani n ka maji dɔɔnin fana n b'o fana k'a la tuguni ka sɔrɔ k'a to a ka tobi woso n b'olu k'a la f'a laban wagati la komi o mɔ ka di n bɛ na min kɛ ka n ka tigɛdɛgɛ accompagner bi o ye fini ye n'o ye fonio ye An b'o de kɛ k'an ka tigɛdɛgɛ accompagner n bɛ n ka fini ko k'a jɛ k'a sananko ka ɲɛ, n bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka n'a bila tigɛdɛgɛ sanfɛ a n'o ka wusu ni ɲɔgɔn ye, n'i bɛ siran a fila sigili la ɲɔgɔn kan i bɛ se ka fini fin a dan ma, nka komi ne ka barama yɛrɛ kɛlen don a kama de, ne y'a bɛɛ kɛ a sanfɛ, an ka fini finko kelen kɛ miniti mugan ni duuru kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka ji litiri tilancɛ de kɛ a la n'i bɛ siran ji kana caya i bolo fana fini na i bɛ ji k'a la dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo ka taa a ka taa ɲɔgɔn minɛ wagati min na a ka lami ka ɲɛ ji litiri tilancɛ n y'o de kɛ a la a bɔko fɔlɔ la n bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka n'a yɛlɛma n ka ɲintin kɔnɔna la k'a bila a ka fin tuguni i bɛ hakili to a la dɛ barisa tigɛdɛgɛ fana bɛ funu de A finna tuguni miniti mugan ni duuru kɔfɛ tuguni ji litiri tilancɛ wɛrɛ n bɛna o de kɛ n ka fini sanfɛla la tuguni aw ɲɛ tɛ a fununa yɛrɛ yɛrɛ de donc n b'a kɛ dɔɔni dɔɔni walasa a kana na bɔ o wagati la kɔmi nin ye finko laban ye n bɛ na n ka gan kɛ a la n ye gan susu ka ɲɛ ka sɔrɔ ka n y'a tigɛ tigɛ ka sɔrɔ k'a susu de o b'a mɔ diya n bɛ sɔrɔ ka na n ka fini kɛ o sanfɛ o wagati kɔnɔna la n bɛna n ka tigɛdɛgɛ virifiye legume minnu mɔna n bɛna na olu ta ka bɔ i n'a fɔ karɔti ni supɔmu ani woso ninnu komi n y'o k'a la laban wagati la n b'olu ta ka bɔ a la n bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na n ka tigɛdɛgɛ n bɛ sɔrɔ sisan ka na n ka fini bila n ka tigɛdɛgɛ sanfɛ a ka finko laban kɛ Aw ɲɛ tɛ a finna o la miniti mugan ni duuru kɔnɔna la wa gan fana mɔna. Ni gan bilenna tuma min na olu tun b'a fɔ ko gan mɔna. N ka gan fana mɔna ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw ɲɛ tɛ o nkɔnɔ kuran tigɛna tuguni dɛ! Tigɛdɛgɛ fana mɔna sisan. Aw ɲɛ tɛ n ye ɲɛzɛn dɔ kɛ a la n ka tigɛdɛgɛ kamima a n'a fini. Ee hun! Nin diyara ne ka denbaya mɔgɔw ye bi sa!